tribini sɛripan kulu tribini kulu kulu jɔ sɛripan kulu yɔrɔ la yen e kulu ye tiri mun kɛ bakari sidibe kun n'a y'a minɛ ka tila k'a bila jɔ la bɔn an bɛ ko k'i la sini bilahi talahi ni mun bɔra ko bɔ a ko danba yɛrɛ sini an b'i kɛ borosɛti ye an b'i kɛ sini ni mun bɔra k'a b'an kunbɛ sini anw ka tagama n'i k'i b'a sa bilahi an b'i kɛ seliba lahiya kɔkili de ye k'i di denmisɛnninw ma seliba lahiya de i y'a faamu wa seliba lahiya kɔkili an b'i jeni k'i di denmisɛnninw ma u b'i ɲimi ka sɔrɔ hali bi e ma mɔ u b'i ɲimi ka sɔrɔ hali i ma mɔ yɔrɔ o mɔbalinin de bɛ dun an b'i jeni bila o bɛ to ka pɛrɛn-pɛrɛn tuguni mun na dɛ fo denmisɛnninw a b'u tɛgɛ jeni ni mun ko k'a bɛ don sini an n'an ka tagama cɛ an b'o de k'i la wa sini an bɛ ko k'e la an bɛ sini anw bɛ tagama ni mun ko k'a b'an ka tagama sa ni mun ko k'a b'an ka tagama sa sini an bɛ ko k'i la bilahi an bi an b'i ci i y'o faamuya wa e e e kɔnɛ ivoiriyɛnw ka kɔnɛ 45 mɛtiri mun don maha kun i y'a faamuya wa k'a to poto i y'a faamuya e poto la medinakura poto yɔrɔ la 45 mɛtiri ivoiriyɛnw ka kɔnɛ o ye mun don i y'o faamuya wa jabate wa kɔnɛ a ye mun don maha kun an b'o ɲɔgɔn d'i kun an bɛ ko k'i la bilahi talahi sedu platini sedu jara platini a m'a kɛ balon na an bɛ ko k'i la yakuba tarawele yaba a m'a kɛ balon na an bɛ ko k'i la dugutigi ala ka hin'a la a m'a ɲɔgɔn takili da jofolo tarawele an bɛ ko k'i la a m'a ɲɔgɔn marikeli kɛ ni mun ko k'a bɛ don anw n'an ka tagama cɛ an bɛ ko k'i la isa kɔlɔ m'o ɲɔgɔn marikeli kɛ an bɛ ko k'i la bilahi e rene real rene m'o ɲɔgɔnna kɛ ni mu ko k'a bɛ don an n'an ka victoire cɛ an bɛ ko k'i la dudu gauche ala ka hin'a la medinakurakaw ka dudu dudu gauche an bɛ ko k'i la dudu gauche dudu jakite ma tiri mu ɲɔgɔnna kɛ balon na ni mu ko k'a bɛ don an ni buwa cɛ an bɛ ko k'i la je te le jure an bɛ ko k'i la i y'a faamuya wa koman ma tiri mu ɲɔgɔnna kɛ balon na an b'o de k'i la ni mu ko k'a bɛ don

k'a b'an ka tagama bali an bɛ ko k'i la bakɔrɔba ture ma mun kɛ balon na an bɛ ko k'i la joze ture bakɔrɔba ture n'a denkɛ joze ture i y'a fɔ u ma mun kɛ balon na an bɛ ko k'i la ni mun ko k'a bɛ don an n'a cɛ an bɛ an bɛ ko k'i la je te le jure dugutigi kɔrɔkɛ i y'a faamuya wa fantamadi keyita meilleur buteur meilleur joueur meilleur buteur yawunde 72 a ma bi mu ɲɔgɔnna kɛ a ma an b'o ɲɔgɔnna de k'i la ni min ko k'a bɛ don an ni buwa cɛ sini bilahi talayi an bɛ an bɛ bɛlɛ k'i ɲimi nɔ na ni min ko k'a bɛ don an k'a bɛ don an n'an ka tagama cɛ an bɛ foronto d'i ma i k'o dun yanni an ka fɛn farima sɔrɔ an bɛ foronto k'i lasiri la yanni an ka fɛn farima dɔ sɔrɔ ni min ko k'a bɛ an ka tagama bali bilahi talayi an b'i kɛlɛ kari an bɛ bɛlɛ bil'i ɲimi nɔ na ni i fangaw k'a fɔ k'anw bɛ tagama dɔ k'a fɔ k'anw tɛ tagama mali ma na e ba ka kɔɲɔminɛn na fanga ka jɛ ni tagama ye k'e ma jɛ ni tagama ye e ba ta ma kɛ mali ye fanga ka jɛ ni tagama ye e ma jɛ ni tagama ye e fa ma anw faw ka selidon lahiya san e fa de ma anw tɔgɔda lahiya san e ba de ma anw tɔgɔda e, e, e, anw tɔgɔda y'a faamuya wa jabi e ba de ma anw anw ka denkundi don jabi san k'a d'anw ba sen na e fanga ka sɔn k'e bɛ ban e ye jɔn de ye e ta ma kɛ mali ye i y'a faamuya wa i kun tɛ dagala i ɲin wurakun ni mun ko k'a b'an ka tagama bali an t'a diya i la i fa man bon ibeka ye i fa man wus'a ye i fa dalakan tɛ lamɛn ni manasa fa ye manasa ka siɲɛtiri ka bon i fa n'i ba bɛɛ ta ye ni manasa jɛra n'a ye n'i k'i tɛ jɛ n'a ye an b'i ɲɛ fara ni manasa jɛra n'a ye n'i ko k'i tɛ jɛ n'a ye bilayi talayi an bɛ tulonkɛ k'i la diɲɛ na hali hali musomaninw fɔlɔ musomaninw ka wawa ni i ye n ka wawa ni kamara wawa ni kaso n ka wawa ni kamara an b'o ɲɔgɔnna k'i la bilahi an bɛ ko k'i la mandeni mandeni dɔnbagaw m'o kɛ dunun na an bɛ ko k'i la kudoni karikari mɔgɔw m'o kɛ an bɛ ko k'i la jaka ye deni kɔkari o mɔgɔw m'o kɛ an bɛ ko k'i la sumalen dɛdɛ maa dɛdɛ o mɔgɔw m'o kɛ an bɛ ko k'i la awajan sengalamaja k'i biri k'i kɔtɔ kari u m'o kɛ dɔn na an bɛ ko k'i la bilahi jidunun fɔlaw anisiw y'a maden kuloba u m'o ɲɔgɔnna da jidunun kan n'i k'i bɛ don bi an bɛ ko k'i la anisiw bonɲagalen so an b'o ɲɔgɔnna k'i la n'i k'i bɛ don maama ne bɛ wo la ya mun y'i se datu wo la musomaninw m'o dogoli ɲɔgɔn kɛ n'i k'i bɛ bɔ bilahi an bɛ ko k'i la an bɛ ko k'i la zani jabate ma mun kɛ gitari la an bɛ ko k'i la faraba ma mun kɛ jenbe la n'i ko k'i bɛ don an bɛ ko k'i la bilahi segukaw ka baraba fɔlaw ma mun kɛ jigiya fama n'i ko k'i bɛ bɔ an bɛ ko k'i la bilahi an bɛ ko k'i la mutugulakaw ma mun ɲɔgɔn da cibaranin kan an bɛ ko k'i la bakaribugu buruba fiyɛlaw olu ma buru mun ɲɔgɔnna fiyɛ an b'o de fiyɛ i lasiri la ni mun ko k'i bɛ bɔ an k'i bɛ anw bali an ka tagama na bilahi talahi an bɛ tagama i fa golo kan ka taa jɔ i ba kunkolo kan o tɛ ja mɔgɔ si la anw ka tagama e bɛ se k'o bali anw ka tagama mɔgɔ se k'o bali fanga ka jɛn n'a ye k'e ma jɛn n'a ye e ta ma kɛ mali ye fanga ka jɛn n'a ye k'e ma jɛn n'a ye o tuma na mali drapo tun ye vɛri ni vɛriti ni zoni ye e de fa ye wurusi k'a la wa mali drapo tun ye vɛriti ni zoni ye e ba de ye wurusi k'a la wa o tuma na e fa de ye mali hymne sɛbɛn ou bien e ba de ye mali hymne national sɛbɛn fanga ka jɛn n'a ye k'e ma jɛn n'a ye e fa de ye asanbile finanse wa fanga ka jɛn n'a ye k'e ma jɛn n'a ye e ba de ye asanbile finanse wa fanga ka jɛn n'a ye k'e ma jɛn n'a ye e tɛnɛmuso de ta ye mali meri ye fanga ka jɛn n'a ye k'e ma jɛn n'a ye o tuma na a tun bɛ sɛbɛn ko ma e ba de ye li fara a kan wa a tun bɛ sɛbɛn ko ma e fa de ye li fara a kan wa o tuma na fanga ka jɛn n'a ye k'e ma jɛn n'a ye e kuma indépendance bɛ minɛ kuma min na e fa de y'a minɛ wa démocratie bɛ na kuma min na e fa n'a ka denbaya dɔrɔn de y'a minɛ wa fanga ko e tɛ jɛn n'a ye i kun tɛ dagala ɲin wurane o tɛ ɲɔgɔn musalaka ye fanga kɛ jɛnɛ ye k'e tɛ jɛnɛ ye masakɛ k'a fili k'e t'a fili an ka puruti masakɛ la k'a tɛ puruti e la an ka sama ka bɔ masakɛ bolo k'a tɛ sama ka bɔ e bolo nafikiden jahiliden tɛ kuleden tɛ tɛ kuleden ɛɛ i bɔra nin ɲɔgɔn na aw bɛɛ ye arasibaci kɔni vrai visage ye aw bɛɛ y'a dɔn ko arasa ye mun ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n k'a ka nin n ko n ko k'a fɔ nin cɛnin ɲɛna a ka taa ka bɔ cdr la aw k'a kɔnte n'aw kun sɔnn'o ma nin kun tɛ aw sɔrɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko cɛbakɔrɔ ka tugu i cɛɲɔgɔn kɔ mɛ ka tiɲɛ fɔ i cɛbakɔrɔɲɔgɔn ye o t'i kɛ fugari ye cɛbakɔrɔ k'a cɛbakɔrɔɲɔgɔn tanu o t'i kɛ fugari ye cɛbakɔrɔ k'a cɛbakɔrɔɲɔgɔn ka fugaridenya fɔ a ye tɔw ka so ma o de ye halalaya ye nin tɛ dangaden ye an tɛ basi kuma fo bi nin bilali la wa an tɛ basi kuma fo k'a tɛgɛ kɔrɔta wa an tɛ cdr cɛbakɔrɔ minnu sera k'u jɔ ka tiɲɛ fɔ bi t'aw ka wasa don ya cdr cɛbakɔrɔ minnu sera ka bɔ nin kɔ hɔrɔnya la bi t'aw ka tiɲɛ don ya wa cdr cɛbakɔrɔ minnu sera k'u da sago fɔ bi tɛ aw ka kunnagolo don ya cdr manburu kɔrɔ minnu bɔra cdr la ko arasa tɛ tiɲɛ kan ɛseke aw tɛ fo bi n'aw fora aw faw bɛ fo aw baw bɛ fo aw ni hɔrɔnya aw ni halalaya aw ni kankelentigiya basi kuma i ye yɛrɛwoloden de ivani i ye yɛrɛwoloden de sikaso momo i ye halaladen de jeli sikɛri kuyate faransi i ye halaladen de solo tamani i ye halaladen de pima i ye halaladen de siko i ye halaladen de minnu bɔra nin kɔ ka tila k'u jɔ k'a fɔ y'a fɔ ka tila k'u ka video kɛ bilahi a ye halaladen de aw ni halaladenya n tɛ minnu tɔgɔ dɔn n bɛ minnu tɔgɔ dɔn aw ye halalaw de aw ye halalaw de ne y'o n'i ma tiɲɛ ta tiɲɛ b'i ta bilahi diɲɛ kɔnɔ cɛbakɔrɔ ta y'i halala ye ala ta tɛ mɔgɔ si ni ye cɛbakɔrɔ halala o y'i ni ye cɛbakɔrɔ i halala y'i ni de ye i cɛbakɔrɔ i ta ye fɛn kelen mun ye mun b'i kɔnɔ o y'i ta ye n'o de bɛ taa lahara mɛ i ta y'i ni de ye n bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ bilahi ala seko t'o la n bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ bilahi anw fɛ manden ala t'o fɔ mɔgɔ si ye cɛbakɔrɔ de b'o desisiyɔn ta pasike adamaden denkɛnin i ba bɛ fɛn dɔ kɛ ka bil'i ɲɛ n'i ba ma ɲuman kɛ n'i ba ma ɲɛ i ye i ba b'a tiɲɛ ye n'i wolola k'a sɔrɔ i ye halala ye i ba y'a k'i ye ka bila n'i wolola k'a sɔrɔ i ye dangaden i ba k'a sɔrɔ i ye ɲamaden i ba y'a k'i la depi i ma wolo halalaya tɛ tan ye mugan tɛ i y'o faamuya wa minnu tugura nin kɔ aw ni kunmasuli bi t'a bila don don aw bɔra a bila don na a mɛnna jɔnni bɛ se k'a kɛ ko aw ma aw t'a kalama ko nin tɛ ka tiɲɛ fɔ aw jɔnni bɛ se k'a fɔ ko kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen aw t'a dɔn ko nin cɛ in yɛlɛmana aw t'a dɔn ko nin bɔra halalaya la aw m'a dɔn ko nin ye dangaden aw m'a dɔn ko nin tɛ halala ye aw m'a dɔn ko nin aw t'a dɔn ko nin aw t'a dɔn ko nin ye nisɔngɔtɔden ye aw ni ala ni kira cɛ nin ye jɔnni tanu k'a ma tila ka bila o la ni bilala jɔni na k'a ma tila k'o tanu nin tɛ halalaya bannen nin tɛ faso kunbasuludenya jɔlen ye ne m'a fɔ i ɲɛna wa arasa ye faso kunbasuluden jɔni bɛ se k'a fɔ ko nkalon a ma faso kunbasuludenya k'aw bɛɛ ɲɛna a m'aw feere ka wari dun a m'aw tɔnɔ dun k'aw feere aw faw m'a dun aw baw m'a dun ɲamɔgɔden y'a don a kɔnɔ batili ka dangaden y'a don a kɔnɔ korotumu ka ɲamɔgɔden y'a don a kɔnɔ korotumu ka banakoden y'a don a kɔnɔ korotumu ka kogofɛden y'a don a kɔnɔ korotumu ka kare kɔnɔden y'a don a kɔnɔ korotumu ka kamalen tigɛden y'a don a kɔnɔ korotumu ka kamalen kanu den y'a don a y'a don a kɔnɔ a y'a bila a bo dingɛ la ne bɛ mun fɔ a ma a ma fɔ tɔw ma ne ta de b'a kɔnɔ n halala dangaden i y'a faamu a nɔfɛ fini bilahi a karatɔ kan na dileki ye fila ye kelen b'a kan na kelen b'a nɔfɛbaga kan na i y'a faamu a sera yɔrɔ dɔ la n'an kun ye tiɲɛ fɔ nin ye aw kun tɛ malo hali n'i bɔra nin kɔ i bɛ san tan kɛ i tɛ ko i tɛ jɛ bilahi parce que n'i bɔra a kɔ bi bilahi i bɛ san tan de kɛ yanni malidenw ka da i la ɲamɔgɔden b'a ka sira fɛ dangaden b'a ka sira fɛ nin nin nin ye faso kunbasuluden de bilahi tɛ tekuliden de a ye k'a lajɛ hɔrɔndenya la ko anw tɛ taa wa k'a bɛ kuma n'a bɛ n'a ka dangadenya kuma kɛ n'a bɛ n'a ka ɲamɔgɔdenya kuma kɛ a b'a kɛ ko anw i y'a faamuya a b'a fɔ ko anw anw o y'ale ni jɔn ye a ka cdr est ce que cdr y'ale ye wa mɔgɔw bɛ kɛlɛ k'i nɔfɛ ɲamɔgɔden n'a sera a tɔnɔ dun yɔrɔ ma n'a sera jamana kuma ma a b'a fɔ anw n'a sera nafa dun yɔrɔ ma a kelen b'a bila a bo dingɛ kɔnɔ arasa a kelen mais n'a bɛna kɛ ka jama feere n'a bɛna kɛ ka jama kunkan ko fɔ n'a bɛna kɛ k'a yɛrɛ ka honneur sauver a b'a fɔ ko anw e k'a ye ko anw ti taa aw jɔn tɛ taa ko anw kɔni tɛ taa e bɛ se ka taa saraka den e bɛ se ka taa mun kɛra mari la i t'o dɔn cɛbakɔrɔ bilahi i ka sa tiɲɛ la i ka sa hɔrɔnya la i ka sa kankelentigiya la i ka sa mɔgɔ kelen kɔ i y'o faamuya wa anw tun b'i kɔ a b'i ɲɛna k'e de ye anw ɲɛ yɛlɛ a b'i ɲɛna ko e de ye anw dege kuma na a b'i ɲɛna ko anw bi ka tɔgɔ ta e de kan a b'i ɲɛna ko e de nana ni anw ye alors k'an ye baara kɛ e de ye hali bi minnu bɛ cdr la a cɛ kelen tɛ yen i ye baara kɛ min ye olu de ye baara k'i ye olu de y'i defan olu de ye video k'i ye olu de y'i tanu olu de y'i gengen olu de kama ni fanga b'i kɔ olu de kama ni polosiso cira i nɔfɛ olu de kama ni ni tribunal cira e nɔfɛ i ni jɔni y'a nafa dun i ni jɔnni y'a nafa dun kafalen den i ma jigi jɔn de ye ɲamɔgɔ den i i ma jigi jɔn de ye i ye fanga sɔrɔ ni buye de i ma bila o la bi i ye fanga sɔrɔ ni mamutu diko de i ma bila o la bi i ye fanga sɔrɔ n'i ka videokɛlaw de i t'i cɛ ka bɔ olu kɔrɔ i y'a faamuya wa i ye lagosi ta fanga mun kama o fanga de b'i kɔkɔrɔ bi komi olu bolo ka bon n'i ka videokɛlaw bolo ye i y'i ka videokɛlaw fili arasa ɲamɔgɔden cɛ ka ɲi a tɛ ko laban bilahi e tɛ ko laban korotumu arasa bilahi e fa n'i ba kan ka ka convoke e ɲɔgɔn kunbasuluden wololi la parce que den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i y'o faamuya wa i ko basi kuma den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko ben le cerveau den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko kiliman danbele den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko mamutu diko den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko eh, eh, eh, mali kura mɔgɔw den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko musa sinko den ɲɛnama dɔw bɛ yen i ko umaru mariko den ɲɛnama dɔw bɛ yen i ko i ko eh, muntaga tali den ɲɛnama dɔw bɛ yen i y'a faamuya wa den ɲɛnama dɔw bɛ yen i n'a fɔ sogɛli kokala mayiga den ɲɛnama dɔw bɛ yen i ko mali jɔbagaw den ɲɛnama dɔw bɛ yen i ko ne kaana balaba den ɲɛnama dɔw bɛ yen i ko ivan den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko basi kuma den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko solo tamani den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko siko den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko piman den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko jeli sikɛri den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko sikaso momo den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko aminata sari den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko malika mɔgɔw den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko fitini den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko fimani den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i ko lɛngisi den ɲɛnaman dɔw bɛ yen i n'a fɔ ko i e ala i n'a fɔ ee manden ka fami jabilu ninnu olu den ɲɛnama suguw fa n'u baw kan ka ka erekonpanse walasa y'a faamu u ka den ɲuman wolo la den kolon dɔw bɛ yen i ko e arasibati den jugu dɔw bɛ yen i ko e arasibati kunbasuluden dɔw bɛ yen i ko e arasibati fasomaloden dɔw bɛ yen i ko e arasibati dangaden dɔw bɛ yen i ko e arasibati i y'a faamuya wa yɛrɛdɔnbaliden dɔw bɛ yen ko e arasibati kafalen den dɔw bɛ yen ko e arasibati ɲamɔgɔden dɔw bɛ yen ko e i fa n'i ba ka kan ka minɛ k'u datugu i ka denkolon u ka denkolon den wolo la parce que e si dugu den n'i cayara dugu kɔnɔ dugu bɛ ci arasibati nkalontigɛladen e e ye nkalontigɛladen de ye bilahi i ma tiɲɛ fɔ ka mɔgɔw mangoya k'i yɛrɛ mandiya ka kara sigi mɔgɔw da la k'i sigi faso kɔnɔ i y'a faamuya wa ka faso kɔnɔdenw janfa minnu tugura i kɔ k'u don kasolataga la minnu tugura i kɔ k'u ka jamana tigɛ u la minnu tugura i kɔ k'u n'u faw tɛ ɲɔgɔn ye minnu tugura i kɔ u n'u baw tɛ se ka ɲɔgɔn ye minnu tugura i kɔ i y'a faamuya olu k'e defan a sɔrɔla mun fɛ fɛn defan ni e ɲamɔgɔden bɛ dugu kɔnɔ i ye jɔni ka kuma fɔ e dangaden bɛ dugu kɔnɔ i ye jɔni defan depuis i gɛrɛla bi bi in na i ye jɔni invite la ka don mali kɔnɔ i t'a kɛ parce que sarakaden n'i nana n'u ye u bɛ lajɛ e bɛ hɔrɔndenya dɔn e ye hɔrɔnden ya mɔgɔ bɛ si jugu dɔn den sugu dɔn i taara k'i yɛrɛ ye gambiyɛn de ye mɔgɔ yɛrɛ b'e bɔ yɔrɔ dɔn wa han ha mɔgɔ b'e bɔ yɔrɔ dɔn ha mɔgɔ b'e bɔ yɔrɔ dɔn ye ne k'i ye ne k'i ye ne k'i ye ɲamaden nkalon de don i ma sɔrɔ furu kɔnɔ i ye ɲamaden i dɔgɔnin i dɔgɔmuso min dalen don i kan e kelen tɛ ɲamaden i dɔgɔmuso min dalen don i kan a fa y'a faamu a fa kolonɛli jɔpu y'a faamuya wa a ka so bɛ sebeninkɔrɔ a ka kɔlɔn senni na a ka so kɔlɔn senni na ne y'a wari dun ani ne taara weekend na segu i y'a faamuya wa o den i y'a faamuya o de y'e dɔgɔmuso jɔpu ɛ i y'a faamuya e batili i e batili ɛ i dɔgɔnin jɔpu e ba tɛ ɲamɔgɔden wolola ye kelen don kelen tɛ o a ma dan e dɔrɔn ta ma o tun ye erreur ye o mais i dɔgɔnin fana o de o i dɔgɔnin ma sɔrɔ furu kɔnɔ ne kɔrɔmuso den don ne kɔrɔkɛ den don jɔp jɔp a korotumu ɲininka jɔpu den don jɔp u ka so filɛ nin bagadaji i y'a faamuya ani segu ani marakala n'i ye n ɲɛ siri n bɛ taa ka so bɛɛ kɔnɔ ani sebeninkɔrɔ so jɔpu a foto bɛ n bolo ne foto a ne foto ta a bɛ saba bɔ i y'o faamuya wa taa ɲininkali kɛ ɔ o den fana bɛ korotumu bolo sarakaden i y'a faamuya wa ɲamɔgɔden wolola o den i ma dɔn anw ye erreur kɛ a i y'o faamuya wa malika ka tɔn ma na i ka tɔn ko a tɛ nin ye bi a i ka tɔn ma ci ka to a a m'i dɛmɛ wa est ce qu'i y'a dɛmɛ i ma bila la wa makosa jinɛ de b'i nɔfɛ n y'o fɔ jinɛ dɔ bɛ ko makosa jinɛ o de b'i nɔfɛ bilahi i mago bɛ ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ taa i ɲamɔgɔden ka kan ka ko bɛɛ kɛ ka i ka makosa jinɛ ko ɲɛnabɔ i ma d'a la parce que i sarakaden i bɛ t'i tɛgɛ yɛlɛ mori ni karamɔgɔ minnu kɔrɔ i bɛ tila ka segin ka na makosa jinɛ de b'i nɔfɛ i y'o faamuya wa jamana halalaw banna yanni ka tugu e kɔ wa kiliman danbele ko daminɛla kuma jumɛn nin bɛɛ ka kɔrɔ ni tagaju a tɛ kolobaw ka da nkalon ni tiɲɛ bɛ fili wa i y'a faamuya wa kiliman e m'a mɛn a ko kiliman ni kiliman e m'a mɛn a i y'a faamuya wa kiliman danbele e sarakaden

a nege tɛ olu la bi olu nege tɛ mɔgɔw la olu yɛrɛ b'u tugu de olu b'u tugu bɛɛ bɛɛ b'i ka video commentaire dɔn bɛɛ b'i ka video daminɛ cogo dɔn bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔw b'u k'u furu ni t'u furu ni ne kana balaba tɛ i ye cdr video kɛla jumɛn ka kalo kelen video partagelen ni ne kun tɛ n ko an b'a lamɛn bi a banna a banna an tɛ segin a kan sini minnu m'a mɛn olu b'a mɛn o y'a bannen ye anw ka salo na sini taw bɛ ta bi e ɲamɔgɔden e kun b'o bɛɛ dɔn wa kafalen den ɲinjan den i bɛɛ ye nin i y'a faamuya wa an de fois 80 i y'a faamuya wa 77 dan o de b'i kun i ba ka kolobɔ fura dɔrɔn de jara i y'a faamuya wa ɲamɔgɔden i bɛ taa bila mamutu diko la bi e sarakaden de kun t'a fɔ a c'est moi arasa mamutu diko ha ala c'est moi i y'a faamuya l'imam le plus respecté mamutu diko asirifu sarafa asirifu sarafa sarakaden bi olu donna ko min na k'e tɛ don o la i tɛ don a la mun na pourquoi i kun donna a la fɔlɔ malika ye kɔlɔkɔlɔ bataara ko kɛ ka e dɛmɛ i ka i ka julajuguyaw a m'a bɛɛ tricher jama dalen don a la a mɛnna ka sɔrɔ a m'a video kɛ tellement que a bɛ fɛ k'i malo sutura a ma dege galon tigɛ la an bɛɛ y'a kɔnɔ i y'a faamuya wa a t'a dɔn a bɛ mun kɛ ale tɛ fɛ ka galon tigɛ a b'a dɔn ko e don mais a tɛ fɛ fana ale ka kɛlɛkɛcɛ fanba olu fana bi i fɛ a tɛ fɛ fana ka bɔ ka galon tigɛ a y'o ɲininkali de kɛ ko n b'a kɛ cogo di an ka dɛmɛ malo suturali don hali n'a sɔrɔla franchement i bɛ nkalon tigɛ a nana k'a tricher tricher ka na ni fɛnw ye pour que ka se k'i malo sutura i y'o faamuya wa n'i ye mɔgɔ min ka sumu furakɛ o de b'i ka tigasi ɲimi e dangaden de taara i sigi a ka kɛlɛ ka ɲi dɛ mori dɔw bɛ kɛ tan dɛ e bɛ se k'a dabiri dabiri mɔrikɛ da la e bɛ se k'a dabiri o da la bamanankan bɛ fɔ aw ka dugu la i y'o faamuya wa non dem i y'a faamuya wa a ka kɛlɛ ɲɛna mais i tɛ se k'i to CDR la ka taa don Malika la mais Malika o kunna bilakoro de don n'a tɛ dimiya o fɔ denmisɛnninw de o politiki kumaw mais a ko i ka mɔgɔw bi k'a dɔgɔ i bi n'i sigi ka bɔ ka patapatakan fɔ ale ɲɛna i y'o faamuya wa han a ye tiriseli minnu kɛ i ɲinɛ n'o bɛɛ kɔ e bɛ se ka n'a dabiri cɛkɔrɔba da la cogo di e bɛ se ka n'a dabiri e ɲɛna ko e, mun de don a b'e ɲɛna ko bilakoro fara saba de don wa e bɛ se ka bamanankan dabiri da la wa e ko to to CDR la ka taa don tɔn wɛrɛ la e ɲamɔgɔden b'an bɛɛ to CDR la k'an bila Sumayila kɔ o tuma Sumayila tɔn de tun tɛ wa i ma tila ka bɔ ka bila o la wa karimu i ma i kun t'o de neni yan i ma taa tugu o kɔ wa buwa i ma ko bɛɛ de kɛ wa ɲamɔgɔden 2018 à 2020 buwa b'a bila buwa b'a fili buwa b'a ta tuguni y'a fɔ a buwa t'a jigin an ka buwa dɛmɛ y'a fɔ n'i k'i bɛ tugu buwa kɔ i nana mun de kɛ ka na buwa ko kɛ ONT permis ta yɔrɔ kɛ mɔbili bɛna jigin pɔn kɔnɔ i y'a fɔ ni sofɛrikɛ ko i ka na hali i cɛkɔrɔba tɛ se ka na ni argument ɲuman ye ni mɔbili bɛna bin pɔn kɔnɔ n'i y'i sigi ni sofɛrikɛ ka sofɛrikɛ lajɛ e y'a mɛn don jumɛn ko mɔgɔ ka sofɛrikɛ dɛmɛ mɔbili ta yɔrɔ o de bɛ fɔ jɔn ye permis ta yɔrɔ a bɛ fɔ jɔn ye k'aw ka sofɛrikɛ dɛmɛ jɔn dontɔ mɔbili kɔnɔ n'a bɛ fɔ pasazew ye k'a ye sofɛrikɛ dɛmɛ sofɛrikɛ ka dɛmɛ o tuma mɔbiliba de don wa o tuma berliet de don wa ou bien hali baton o boli yɔrɔ la mɔgɔ kelen de pilasi bɛ yen saraka den t'i yɛlɛma tɔgɔ fɔ an ɲɛna dɛ i m'a ye a ah, i kɛrɛfɛmɔgɔw lajɛ kunbasuluden arasibaci y'a faamuya wa i t'a ɲɛ y'a faamuya sen tɔntɔn ɲamɔgɔden dangaden salen ka wusa n'a balolen y'o faamuya wa dangaden salen ka wusa n'a balolen bilayi adamaden sogo tɛ dun sinon ni e kun sogo bɛ dun i naji de tun bɛ kunaya hali n'i y'e di subagaw ma u tɛ se k'i dun kunaya fɛ i bɛ ko nivakini y'a faamuya wa fɔlɔ musokɔrɔbaw n'u bɛ fɛ ka denyɛrɛni dabɔ u bɛ nivakini u b'a nɔni k'a da u sin na n'i y'a min i bɛ sin haramu bilahi hali n'i kɔrɔbayara malilɛ tɛ diya i ye tellement k'a ka kunan e ye kunaman den de ye e ye den dabɔ furakisɛni de ye nivakini i y'a faamu INPP nivakini n'i y'a kunu palu bɛ ban tile saba f'i fari b'i ŋɛɲɛ goro maɲanden arasibaci yiriw la fana a bɛ f'e de ma ko baba ni bamakɔkaw b'a fɔ a ma ko nbonbo bogolo ni bamakɔkaw b'a fɔ a ma ko barakɔrɔsi sɔn tɛ bɔn tɛ i y'o faamu barakɔrɔsi i y'o faamuya wa i tɛ poro ɲɛ i tɛ poroparapororo ɲɛ mun mana poro ka di bɛn o bɛ tile la ni dangadenya tɛ jama mun tugura e kɔ bilahi talahi i y'a faamuya wa a ma tugu alifa kɔ jama mun tugura e kɔ a ma tugu atete kɔ jama mun tugura e kɔ a ma tugu sandogo kɔ jama mun tugura e kɔ e wolola ka kɔrɔbaya ka sɔrɔ i fa bacili jama mun tugur'i kɔ a ma tugu bacili kɔ jama mun tugur'i kɔ mun y'i ka denkundi kɛ n'i nana k'o ka jɛnɛya fɔ isaki mun y'i ka den isaki mun y'i ka denkundi wari bɔ jama mun tugur'i kɔ a ma tugu a kɔ i dɔnna ni nin bɛɛ ye ninnu bɛɛ ye baara de kɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'u dɔn e saraka den i ma baara kɛ e saraka den i ma kuranɛ kalan i ma dɔnkili da i ma dɔn kɛ i y'a faamuya wa i ka na i ma arajoso dayɛlɛ i yɛrɛ ye k'o bɛɛ sɔrɔ ka tila ka kili la ne m'a f'i ɲɛna n ko dangaden ko kow bɛ dɔn u laban cogo la ni ala ma dangaden bila bɛɛ ɲɛ bɛɛ ka tila ka tɛmɛ a la a ka dangadenya tɛ dɔn ni dangaden ma wari sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka tila ka bin a ka dangadenya tɛ dɔn ni dangaden ma sanga sɔrɔ i y'a faamuya ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka sanga tila ka ban a ka dangadenya tɛ dɔn fo dangaden ka kɔrɔta ni ka sɔrɔ ka jigin a ka dangadenya bɛ dɔn o la fɛn bɛɛ kɔrɔlen bɛ ye fo barikatigi kɔrɔlen barika de t'i la e sarakaden arasibaci n y'a f'i ɲɛna dɛ ko ne kelen b'i kɔ ne o ye cɛ ba kelen y'i kɔ ne ni ne b'i kɔ ne b'i kɔ cɛ ba kelen b'i kɔ ni n donna cɛ ba kelen fana bɛ tugu o ye cɛ ba fila ni n bɔra i bɛ ba kelen pɛridi ni n bɔra ba kelen bɛ bɔ